Mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don yandi tv la aw ni ɲatuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la an ka furancɛla fanga ɲɛmaa general d'armée asimi goyita ale ye AES fintigilakaw faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen olu ka komandan kura Ni o ye general de brigade makan alasan jara a y'o bisimila alamisa in na zuwɛnkalo tile naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kumaɲɔgɔnya sira fɛ kumaw tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen nɔ AES ka fintigilakaw ka nin ɲɛmaa kura in y'a jira k'a fɔ ko a ye a ka cɛsiri ni a ka wulikajɔ k'o lakuraya ka se ka baaraw kɛ baara minnu kalifara a la ani ka fanga di AES ka baarakɛtaw ma walasa u bɛ se ka lakanako gɛlɛyaw kunbɛn cogo min na o kɔ a ko bilasiralikanw olu ni laadilikan caman dira minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka baaraw fanga bonya jatigɛwalekɛbaw kɛlɛli kama ani ka se ka lakanako sabati AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la mali guvɛrɛnɛma ye nafolo dɔ labila maaw ye minnu bɛna se ka kunnafoni jɔnjɔn ale ni kunnafoni jɛlen di n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka tigɛ kɛ jatigɛwalekɛba dɔw la ani ka dankarikɛ u la o wari ninnu b'a daminɛ sefa wari miliyɔn kɛmɛ duuru fo ka taa se sefa miliyari fila ma o maa kofɔlen ninnu ye iyad ag ghali ka taa fara o kan amadun hasan sangare ni bɛɛ b'a dɔn amadu kufa la sedan ag hita bilal ag asherif abudulayi mamudu bekayi jalo alghabass ag intala ale ni abudramana al batna al jazairi Kungo bi saba ani kɔnɔntɔn olu bɔra ka lakana k'o kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o ɲɛsin an ka opération dugukoloko ma ni kungo ninnu taali balilen don jamana kɔnɔden gansanw na ni o ye population civile ye ko sabula kungo ninnu jatelen don k'a fɔ ko jatigɛwalekɛbaw bɛ taga olu ta k'o kɛ u dagayɔrɔ ye o de kama a ɲinina an ka jamana kɔnɔdenw fɛ ni maa o maa tɛ don opération dugukoloko kɔnɔna la i kana se o yɔrɔ in na ko yanni ko n'o tɛ ko n'u tɛgɛ sera ka da maa o maa kan o yɔrɔ in na k' i bɛ se ka jate ka kɛ jugu dɔ ye maa minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ ka se nin kungo kɔnɔna na fo y'a sɔrɔ i ye yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ an ka fintigilakaw ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ka fara o kan an ka lakana tigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ duwani maaw ale ni an ka ji ni kungo lakanabaa n'o ye eaux et forêts maaw ye olu sen bɛ se ka ye nin kungo kofɔlen ninnu kɔnɔna la fo y'a sɔrɔ yamaruya bɔra an ka chef d'état-major

Cakɛda min ɲɛsinlen don ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la n'o Office central des stupéfiants ale bɔra ka ɲɛnaminimafɛnw ale ni dɔrɔguw ni fɛn kuntan wɛrɛ minnu bɛ yen ka olu jeni min bɛ taa se ka tɛmɛ fɔ tɔnni kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ani kelen ma a jenina Dio Gare Zuwɛn kalo tile naani na san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ nin ɲɛnaminimafɛn minnu jeninen filɛ nin ye tɛgɛ kɛra ninnu na nin san in kalo wɔɔrɔ fɔlɔ kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko kabi OCS sigira sen ka ka se sisan ma u tun deli ka tɛgɛ kɛ nin ɲɔgɔnna ɲɛnaminimafɛnw na ka sabu kɛ a caya ye o baara ninnu sera ka sen sɔrɔ ala ni OCS ka bolofara min bɛ Bamakɔ ba kinin boloyanfan ani a numan boloyanfan baarakɛlaw ale ni an ka pankurunjiginso cakɛla minnu bɛ na n'olu ɲɛsinlen don ɲɛnaminimafɛn ninnu don an ka jamana kɔnɔ k'olu bali olu ka bolodiɲɔgɔnmaya sababu la ko a v bɛ taa se fɔ sefa wari miliyari tan ɲɔgɔnna caman ma ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sen telimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati na yandi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sen telima wɛrɛw kɛnɛ kan